gentlemen ọranaeze na-anụ onu m aka m bụkwa eze di nwaafọ anambra steeti ihiala lokal gọọmenti biko unu nee anya n'efere a n'ebe a unu ga-afụ na ihe niile nọ n'efere a bụ ihe igbo ji dị ebube nke anyị bụ ihe chukwu ji gọzie igbo unu nee anya unu ga-afụ nke bụ oke nzu n'efere a unu nee anya unu ga-afụ nwunye nzu unu nee anya unu ga-afụ edo unu nee anya unu ga-afụ ose ọjị na ose ọjị adị eji ji fere unu nee anya unu ga-afụzi isi sekpụ ntị nke a na-akpọ ọjị igbo ana m anụ nwaanyị indonesia na-anụ nwaanyị onye ọcha na na indonesia jakarta na-emekwa n'ọdịnala na-emesi ike ma na-akụziri ya uru ọ bara ka ọ mara ihe igbo ji dị ebube obere oge aga m akpọpụta ya ka ọ bịa kpọọ afa ihe ndị a niile ka unu malụ ngị nwa bụ onye igbo obodo ọbụla ị nọ ma ị nọ yuropu America, South and Central North America ma ị nọ Asia ọ bara ezigbo uru ka nwaanyị onye ọcha ọbụla ị debere n'ụlọ ka ị na-akụziri ya ihe gbasara ọdịnala Igbo na omenala Igbo ndị be anyị obere oge aga m akpọpụta lọọlọ m ka ọ bịa kpọrọ anyị afa ihe ndị a niile a n'ebe a ndị be anyị ekene m unu ya gazienụ ntị ọ dịkwa A few moments later. nke m nke m eu eu lọọlọ m ya obi ngwa bịa come bịa nwanyị ọma eu ugogbe eze m asalamu alaikum Waalaikumsalam. alhamdulillah ngwa sunwara na get your get seat get seated n'onu oyibo ee nwaanyị ọma biko ọranaeze na-anụ onu m unu nee anya this is my beautiful wife she's a muslim onye isi ala ka ọ bụ muslim ka ọ bụ mụnwa bụ nwafọ igbo nwafọ ubahuekwem ihiala lokal gọọmenti abụ m nwafọ igbo abụ m onye ọdịnala ya nwa bụ a muslim kedu uru ọ bara ka onye ọbụla malụ ebe ọ nọ na ebe o ji anọdụ Kịta nke m, ị ga-akọwara anyị you will tell me all the names of all these Igbo items here. Are you ready? Are you ready? Uh, yes, I'm ready. Okay. Kedu ihe a na-akpọ ihe a? Oke nzu. Kwusie okwu ike. Oke gịnị? Oke nzu. Oke nzu. Biko onye onyonyo ị ga na-abịa nso ka ọranaeze na-afụ na ihe a na-ekwu na ama nwaanyị amụwa. Kedu ihe a na-akpọ nke a? Um,

Kpọọ ya ọjị Igbo. Kpọọ ya ọjị Igbo. Ọranaeze na-anụ onu m ọ kwa unu afụna na ya bụ nwata nwaanyị bụ a native of Indonesia ọ nwaanyị Indonesia ka ọ bụ otu a ihe ndị a niile m kụziri ya bụ ihe m na-eji ekpoku Chukwu oke abịa ụbọchị niile n'ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ ewe m na-asị unu bụ ndị ọma na-ege m ntị taata bụ orie ka chi dị mma dịrị onye ukwu ma dịrị onye nta ka anyị indonesia all the south and north and central americas all asian continent european continent unu niile a sị m ebe ọ bụla onye nọ wee na-enene mụ bụ eze di mụ bụ eze obioha nwaafọ ubahuekwem ihiala local government a sị nke ọma ka mere onye ukwu ma mere onye nta lọlọ m ya gazie ọ ya-adịrị gị na mma kwuo ise ise ngwa ya gazie ngwa chebe o ịnụ mba e bye bye ị ghọtago